Amwene episode yachitatu mwati chani eh amwene mwati chani eh um nkhani ya Epstein eh ndizija zomwe timakamba zoti Epstein files Epstein list eh ya kuti eh uh, Department of Justice ya ku America inapanga release ma documents ambirimbiri ma documents ambirimbiri onena okamba milandu ya Jeffrey Epstein komanso zinthu zimene zinali ngati ma umboni zimene zinapezeka kunyumba kwake. Komanso munalinso zinthu zina za personal eya zimene zimationetsa anthu amene amacheza naye, anzake anali ndani eya and makamaka after 2008. Chifukwa chani after 2008? Ndanena kuti 2005 akulu aja anamangidwa. Mre atagwidwa ku Florida chifukwa cha nkhani yoti amafuna azembetse kamwana akakatani akaka akachite nako zinthu nde anagwidwa atapita kundende anakavomera nkhani ija and atavomera anasayinirana kuti ok ndiwulula izi izi izi koma munimasula nde ataulula atamasulidwa anabwereranso komano nthawi imeneyo anali kuti apezedwa kale olakwa he is a registered sex offender and ogwiririra ana zili zoti waziwika kale eti definitely anzako ngati samadziwa kuti iwe umapanga zimenezozo nde wagwidwa wavomereza anzako aja amayenera kukuthawa sichoncho amene akuthawa kuti ayi amwene ineyo sindofuna ndizipanga associate ndi man awa mani man awa anamangidwa nkhani yakuti yakuti eti Ndiye kwapezeka kuti between 2010 kumafika mpaka 2019 nthawi yomwe amamangidwayi ndi nthawi yomwe amachezanso ndi magayi ambiri eh, of course ma message ambiri akuonesa kuti ndi iyeyo yemwe amasaka anthu right? ma communications ambiri akuonesa kuti ndi iyeyo amene amasaka anthu Eee komabe alipo anthu ambiri amene amacheza naye ena kumamufunsaso ma advice iye uja kumakhala ngati akuwalangiza kuti aah guys inuyotu munthuyu mmakhala naye comfortable kwambiri mwina chilipochilipo eti eeh nkhani ili pamenepo koma leroli mwati chani eeh mwati chani ndi nkhani yomwe tikufuna tikambe nkhani yoti iyeyu asanapezeke kuti tinene kuti iyeyu atapezeka kuti wa wa wa wafa eti Eti nanga sitinauzidwa choncho kuti anafa ali kuselo mwati chani nkhani yake ndili ndimene ati anafa ali kuselo ena amati yayi umboni uli kuti woti anazimangirira tatiwonetseni chithunzi chake atazimangirira simunawolose simunationese zonsezo eti eh, anyway koma iye anasiya chikalata eh, cha mape- cha mapeji 32 eh, chokamba za chuma chake chifukwa akulu anali ndi chuma hey, anali ndi chuma chuma chawo chimakwana 600 million chuma chawo eh, ndiye adasiya chuma chija ndiye adalembanso chikalata ndipo muchikalatamo adaikamo anthu 40 ee anthu 40 oti agawane chuma chake chija anagawira chuma chake chija kuti ineyo ndikufa chuma changa 600 million koma anthu 40 awawa ag- muwagawire chumachi ee ndiye pa anthu 40 po uh, oyambirira anali girlfriend wake hey, anali ndi girlfriend dzina lake eh, Karyna Karyna Shuliak yemwe anali dentist ee okonza mano wa ku belarus ee ku belarus ameneyi anamusiyira 100 million dollars ananena kuti 100 million dollars perekani kwa girlfriend wanga ndiye anasiyaso 50 million anayipereka kwa personal lawyer wake eh lawyer wake wa personal amene amamuthandiza amamuthandiza zonsezi eti eh Darren Indyke eh Darren Indyke ndi amene analandira 50 million ndiye anasiyaso 25 million eh? Eh, kupita kwa richard kahn okay ndipo Dare- eh, darren indyke uja ndi richard kahn anali ngati lawyer komanso accountant eh, anasiyira uh, anasiyiraso ma 25 million Ndiye pali chick ija yomwe amagwirizana nayo yomwe imamupezera akazi ija timati alipo amene ali ku ndende eh timati Maxwell mm Ghislaine Maxwell Ghislaine Maxwell anamusiyira 10 million dollars anamusiyira Ghislaine Maxwell ija 10 million dollars komanso Epstein ira ndi abale ake Epstein ira ndi abale ake so eh mm. moti amwene brother wake dzina lake Mark Mark Epstein anamulembaso mbere muja anamusiyira brother wake 10 million dollars hey girlfriend 100 million brother wake 10 million anyway and uh, anasiyaso 5 million kuti ipite ku harvard ku harvard kumeneku kunali profesa wa masamu martin nowak sitikuziwa kuti ubale wawo unali otani anamusiyiranso ameneyo 5 million dollars eri eh ndi ena ndi ena pa- pang'ono pang'ono komano anthuwa situ- sizikudziwika kuti analandira ndalama zingati eh? nanga si 600 million yo inali value ya estate yake yonse Koma chifukwa cha milandu ya azimayi amene amabwera kuzantani aja, aku azimayi ajaso akumapasidwa ma compensation. Ndiye ma compensation amene akuperekedwa kwa azimayi aja akumachokera ku estate yake komweko. Ndiye kuti pamalamulo achosa ma compensation onse, akachosa ma compensation onse ndalama yosalayo ndi imeneno angagawire anthu chifukwa sangagawiregawire anthu. ma victims aja asanalandilepo kanthu eeh amwene mwati chani nkhani yaketu idali choncho anali ndi dalama akulu aja eeh ndilekeselepo.